Sa vertèntzia chi pertocat su prètziu de su late est su primu pensamentu pro totu sos chi fachent parte de sa filiera de su late e pro sas istitutziones regionales puru chi ant convocadu un'àteru addòbiu pro ponner paris sas positziones diferentes e arribbare a una sìntesi. De sos problemas de su mundu de sa campagna nd'an faeddadu custu manzanu in Nùgori in s'ìnteri de unu cunvègniu promòviu dae sa Coldiretti provinciale. S'ocasione est istada sa proietzione de su docufilm Pastori in Barbagia de su giornalista Antonio Rojch, A pustis an fatu su dibàtidu supra sa vertèntzia de su late, presentes su presidente de sa Coldiretti Sardigna, Battista Cualbu, su diretore Luca Saba, su presidente de sa Coldiretti de Nùgoro Ozastra, Leonardo Salis, e su diretore Alessandro Serra. Semus pedinde a totu sa trasformatzione un'isfortzu de cussèntzia sociale pro cumprèndere chi non si podent sarvare petzi sos bilancios pròpios, ma est netzessàriu a fàghere vìvere e andare a dae innantis sos pastores puru. at nau Cualbu, presidente de sa Coldiretti Sardigna. Bi cheret unu sinzale de unidade pro chie nos est pompiande benit a Sardigna e ispèculat supra sas cuntierras nostras e si depet fagher chin d'unu pretzu de acontu dignitosu pro sos pastores. A oje semus firmos a sos sessanta tzentèsimos propostos in su mese de Santu Gavine e semus biende sas primas cunsichèntzias, at sichiu Cualbu. Cando non b'est una mirada de filiera e de acordu, ma si ghetat a pacare totu a sa parte prus dèbile, sas reatziones sun sas chi semus connoschende. Sos dipendentes de s'Agenzia Forestas, aderentes a sos sindacaos Sadirs e Confederdia, an fatu un'àtera manifestatzione suta su Cussizu regionale a pustis de s'impugnazione de su Guvernu Lega-Cinque Stelle in sa Corte Costitutzionale, De sa leze regionale barantatres de su duamiza decheotu aprovada in Sant'Andria chi fachet intrare sos dipendentes de Forestas a su cumpartu de sos regionales. Pro s'esecutivu Conte, sa Regione aprovande sa leze ch'at barigadu sas cumpetèntzias istatutàrias suas, a manera particulare sa prerogativa subra sa cuntratatzione de su personale de s'amministratzione pùblica chi su Guvernu cussiderat de cumpetèntzia mera e sìnchera de s'Istadu. Oje su Cussizu s'est riuniu in seti istraordinària pro discùtere e aprovare una modìfica a sa norma chi aiat permìtiu s'incuadramentu in su sistema Regione de batomizachentusetantanove traballadores primas incuadrados comente dipendentes agrìculos. S'Assemblea at aprovadu a s'unanimidade sas modìficas a sa norma como colat totu a su Guvernu. S'incras de s'assemblea de sos traballadores de Air Italy, presente su dirigente Rossen Dimitrov, sos sindacaos Filt CGIL, Fit Cisl, Uil Trasporti, UGL Trasporto Aereo e Anpav pedin a sa cumpagnia aèrea de mustrare chin sos fatos de àere in cussideru sa base olbiesa e de chèrrere rilanciare su vetore. Ma s'addòbiu chin Dimitrov no at incorrazau sos sindacados e sos traballadores supra su benidore de s'azienda, chi at pèrdiu su bandu supra sa continuidade aèrea dae sa Sardigna a sos aeroportos de Roma Fiumicino e Milano Linate e chi pro como at presentau ricursu contra s'assignatzione a Alitalia de totu sas tratas, fintzas cussas in partèntzia. dae s'aeroportu Costa Smeralda. Pro sos sindacados s'ùnica cosa chi podet fàghere Air Italy est de bolare dae Terranova a Roma e Milano presentande una proposta chentza cumpensatzione econòmica, finas ca sas tratas de s'iscalu cadduresu sun sas chi rendene de prus e su chi si perdet in sos bolos de continuidade aèrea lu diat aparisare su balanzu chi arribat aplicande su prètziu prenu a sos passegeros non residentes dau chi non b'est prus sa tarifa ùnica. Sos sindacados pedint a Air Italy de torrare chi ei a sa Regione e de prorogare dae prima dia su sechi de aprile sa conventzione petza ponende in bèndida sos billetes. Como sunt isetande de bìere su chi fachet sa cumpannia pro valutare si est bera sa voluntade de sichire a cussiderare s'aeroportu de Terranova, Sa base da ube moghere pro facher crèschere sa cumpannia a pustis de s'intrada in su pacheto atzionàriu de sa Qatar Airways. Custu manzanu in s'Aula Magna de su Cussòrtziu Universitàriu de Nùgoro an inaguradu sas bator editziones de su Master in Àrea Crìtica e Emergèntzia Sanitària riservadu a sos infermieris. Sa punna est de dare una formatzione ispecialìstica supra s'anàlisi teòricu-pràtica de sas problemàticas ligadas a sa gestione e assistèntzia de su patziente chin patologia crìtica in cuadros clìnicos de emergèntzia e de isvilupare cumpetèntzia infermierìstica avantzada e ispecìfica de s'àrea crìtica e de sas emergèntzias sanitàrias pro garantire un'assistèntzia de calidade arta meda. Su Master, in prus, cheret isvilupare istrategias de assistèntzia infermierìstica avantzadas pro gestire bisonzos clìnicos cumplessos in sas pessones chi rechedent unu ricoveri in d'un'unidade ospedaliera de àrea crìtica e de sas emergèntzias siat de caràtere generale siat ispecialìsticu. Aberguare e monitorare sos bisonzos de sos utentes operande a manera integrada pro garantire resultados de benistare fìsicu, psìchicu e sociale. Prevènnere, seiare e tratare deretu cumplicàntzias a gàrrigu de sas funtziones vitales de su patziente pro impreare aparechiaduras cumplessas de profetu pro monitorare sas funtziones vitales e aplicare prescritziones terapèuticas e diagnòsticas semper in s'àmbitu de sas cumpetèntzias pròpias. Sa Giunta regionale eris at firmadu su decretu chin su cale s'assessoradu de s'Agricoltura dat mandadu a Argea pro publicare su bandu chi pertocat sa misura Sustentu a sa preventzione de sos dannos cajonados dae sos focos a sos padentes disacatos naturale e fatos catastròficos in s'àmbitu de su Pianu de isvilupu rurale duamiza e batòrdighi-duamiza e binti. In su decretu bi sun sas diretivas pro s'atuatzione de sa misura pro s'annualidade duamìgia e dechennobe. Pro su bandu a disponimentu bi sun deghe milliones e trechentos chimbantotto mìgia euro. Cada progetu podet pedire fintzas a unu màssimu de duchenta mìgia euro e non si podent presentare dimandas pro investimentos de prus pagu de bìndighi mìgia euro. Sos beneficiàrios sun privados e comunes, meres de superfìcie forestale, a sa sola o assotziada. Su sustentu at a èssere suta forma de contributu in contu capitale pari a su chentu pro chentu de sos costos ammissìbiles. Semper eris, sa Giunta regionale, gràssias a sos deghesete milliones e setichenta miza euro prevìdios in sa finantziària regionale, in annanghenta a sos fundos de su PSR, at finantziadu sas istrategias de isvilupu locale in sa misura deghennobe de su Programma de isvilupu rurale duamiza e binti, in favore de sos grupos de atzione locale. Sa delibera recuperat sos duos gal chi che fin istados bocados in pretzedèntzia e duncas como sos finantziabiles sun in totu dechesette. Su tantu de su dinare at a esser spartiu intre sos gal cunforma a parametros territoriales, numeru de abitantes, superficie e numeru de comunes de s'area leader, gai comente istabiliu dae su bandu de seletzione. In s'ìnteri andat dae innantis su negotziau chin sa Commissione Europea pro crèschere chin duos milliones e chimbichenta miza euro su dinare pro sas ispesas de funtzionamentu de sos gal.